Kodi inu mukudziwa, tonse dziko lathu la Malawi titangololera lero ndikulapa machimo athu Malawi muno, kuyambira aakulu ku bomako kufikira ine wopanda, wopanda chopanga ine, tonse titangololera lero Ambuye mutikhululukire, Malawi sakhalanso chimodzimodzi. Malawi tikukumana ndi mavuto onsewa chifukwa chopanda anthu olapa koma opita ku chalichi kwambiri koma osalola kulapa machimo awo koma ku chalichi kupita kwambiri. Akafika pa radio kunama kwake mafuta week ino muaona. Abale mafutayetu kulibeko uku ee tati week inoyo muaona tiaona ee. Mau amenewa ndiotuluka mkamwa mwa munthu wosalapa machimo ake. Anthu olapa machimo awo amanena zoona zokha uneneso. wayowenge uneneso kuti ndinenazi ndi zeni zeni zoona ndi anthu amenewa akusowa pakati pathu akusowa mu mpingo mwathu akusowa mu dziko lathu la malawi akusowa ku zipani zathu anthu onena zoona ichi sindizachitha kuchipanga ndi pakamwa pakulankhula akuluakulu mwanena kuti ndimange apa buliji inetu buliji ngakhale mtandisanga sindzaitani apa sindzamangapo apa sizatheka koma amanama ali tidzapanga buliji kuchokera ku blantyre ikafika paka ku mangochi buliji izaduse mulengalengamu ee inu ndalama muzazitenga kuti poti jaketi yanu ilibe folo sono ndalama muzazitenga kuti nafenso ndi anthu oziwa kunamizidwa bwino poti timakonda zaboza ndiye timagwedeza mitu ameni eyakuona yereyo namu, namu inu namu namu upangira boza munthu yakunama angofuna mpando Koma onama onse ati Mulungu sadzamtani naye, maso ake sadzaonana naye. Ndi angati a inu amene mutalimbikirebe kukhala anthu abodza kuti tisadzaione nkhope ya Ambuye? Mulipo muno amene muti muzilimbikira kuwanamiza akazi anu kwambiri, ndi kumaanamiza amuna anu kwambiri, mu, mufuna muzingonamabe, kumangonamabe, kumangonama, kumangonama ndi mafoni ali lero? Hallo! Pakali pano tiri ku msonkhano, msonkhano watha mochedwa kwambiri. A. Lapani alaliki a. Kulalikira a. Kulalikira a. Koma msonkhano watha nthawi yabwino, by 3 koloko msonkhano utatha. Munthu afuna akafike kunyumba 7 koloko ya usiku. Tisakhale anthu oziwa kunama. Ena anaziwa kunama kwambiri. Iwowatu.

ku sukulu mayeso amene ndikati ndalemba ndakhoza kwambiri dr gombwa mumve ndakhoza kwambiri inali 10 peresenti 10 pa 100 mpakana pamene ndinafika poti ndinapeza mzanga alibu ku sukulu amene chinali chiphaka mwamva anali mamuna woziwa masamu algebra geometry anali mamuna ku sukulu Ndiye ndinati, Uyu Alibu akhale mnzanga. Ndiye ndinapanga naye chibwanawe chomakatenga mpunga kwathu kumamunyikira, kumamuviyikira kuti azitafuna. Ndiye Alibu amatafuna mpunga uja, amadziwa masamu koopsa. Ine ndi amene akandivuta ameneyo. Ndiye nditapanga masamu.

minus B squared Alembeyo ine mmene tikamaliza school ndinachoka pa 10 peresenti paja kufika pa 84 kamba ka mnzanga Alibu amene ankatafuna mpunga wa kwathu osamanama nali chiphaka eujani anangondisankha kamodzi ndi kamodzi kupita ku Chancellor College Ambuye sikanali kamodzi ndi kamodzi mesa Standard munabwereza ka sikisi tizinena zotani zokhazokha zoona tiphunzire kunena unenesko kumanena zoona okondedwa